And ladies and gentlemen, okoro na agbọghọ, okenye na ụmụaka, sisi na bọmbọị, ọgaranya na ogbenye, ee ma abịago m ọzọ, onye ụnụ na-anụ olu ya bụ His Excellency Chief Dr. Honorable Ambassador ọ gbara nkịtị okwu juru n'ọnụ obere nsị na-emebi ife igwe his royal highness eze MC agba ego okwuru ọra one not two em eburugo m ogbe nga ọzọ wee bịa ka ụwa wee nụ olu m wee marakwa na ihe onye na-eme ka e ji wee mara ya enwego m agba mana matakwa na nwayọ nwayọ ka agba ji agba ajị ahụ ọnụ nkịta sị na ihe o ji abụ ọ gbagide ọsọ gbagide ọsọ pụta n'ụzọ nyụọ mmamịrị chịrị otu ụkwụ ya elu nyụọ mmamịrị bụ ka ọ gbakwa ụmụ ụwa na ọda na ibi ọ na-abụ e lime oke ehi e lime oke abụba ehi gbabiri ọdụ oke abụba ejido ya nna m ukwu bụ Stephen Alajemba aka Ụwaezuoke gwara m okwu sị na okenye adịa aka nka n'egwu ọ ma agba kaba na ọ bụrụkwa na akala m nka kaba na ọ bụ okwu Igbo atụwara nze ọ mara atụwara ofeke o fenye isi n'ọhịa ọma ihe ka a na-aje akpọ eje okwu ụmụnna onye nna ya duru ohi na-eji ụkwụ agbawa aja ikuku ọbụla fejiri aka ọjị o jide egelege were gbara ụrịa m akara onye na-eche onye maka na onye butechighị ụzọ ọ gbawa onwe ya n'ọsọ obodo toro nto ọzọ dị ya n'ime mmadụ a ga-agwụwa ara tọrọ ya ọkwa mbanụ onye sị gị na ọ hụrụ gị be dibịa jụọ ya ọ bịara be dibịa ịchọ gịnị agụ mbụ sị na ihe kpatara igbu oke ọkụkọ ji atụ ya egwu bụ na oke ọkụkọ kpu okpu ọzọ n'isi ọkụkọ wee sị na otiti ọ na-eti abụọ na aka akpara ya maka igbu ya egbu kaba na ọ ka ụwa wee nụ olu ya em ụmụ ibe ikwu okwu na-ara m ahụ mana onye sị na ekwukarịala ya marakwa na o gekarịala maka na good morning dọtara how are you nne m o nwere ihe m sị ka m jụọ ụnụ nwekwana ihe m sị ka m gwa ụnụ ngwa ụnụ ma na amaracha eme ọ ya bụ njọ ka njọ anyị bụ mmadụ anyị adịghị eghe eghe nwanne ị hụ nga e siri mmadụ n'ọkụ kpamie ọkụ kpasie ya ike ka ị hụ na o yere maka na mmadụ a na-eghe ya ekwekwala ka ọ dị ebube nna na-anụ ihe m na-ekwu o nwere ihe ọ na-abụ m na-ahụ arịrị a na-eri m ihe ọ na-abụ m na-ahụ ọ dị ka m gwuo ala lie onwe m mana Junior ma anwụ mana ndị nta akọ isi anwụ ma be m mana ka bụ ọ ga-abụ ihe m hụrụ na-eri m arịrị kaba m ma anwụ ma ya bụ ihe dị mmụọ maka m ma na ihe ahụ mere na-aga ụwa dịkwa ụsọ ọ bụ ndụ ya na-atọ ụtọ ka m ma hapụ aja mee m anwụ ha ole ndị ka m na-ahara elu ụwa m ga-ejiri akwọ bebi nsị akwụ akwọ bụ ogiri akwụ ile m anya ezuru m oke ezuru nke eme a na-ekwu ekwu eh, odogwu bụ odogwu ihe eji amara amara ya bụ ife na-eri m arịrị m chọrọ ịjụ ụmụ ụwa na-ewute m bụ m na-ahụ anya mmiri a na-agba m bụ ụmụ igbo na-atọwa onwe ha n'ahụhụ ụzọ esi ebukọsị ego ihe m na-ajụ ihe anyị na-abụkọsị anyị na-abụ n'elu na-abụ n'ala anyị eje ebe ọgwa ihe ka ụmụ nwa mkpi n'atọ jiri wee pụta n'ụtụtụ were na-aga ofu dimkpa ibe ha were na-ajụ ha unu je ole unu je ole ofu ikenga egwu nọ nga ahụ wee na-asị amarana m amarana m amarana m ọ ya bụ ụmụ ibe bele ka ije emu ibe ije titi gaga na-eti better suya better suya ọkwa na arụ nnama ka anyị wekere ya nwayọọ elu ụwa bụ ahịa onye zụcha nke ya o buru lama ị zụta mma i buru lama ị zụta njọ i buru lama okwu ka m sị ka m bịa gwa ụmụ ụwa maka na eteta m ụra chi nke m efogo ọ ga-akara aka isi ga-eji ekwuye ụbọchị m ekowe sị ya ka m bịa gbasa ozi ọma bịa gwa ụmụ ibe ihe m na-ahụ maka na ihe m na-ahụ akarịgo m o wee bụrụ ya na igbo ka m jiri wee pụta nke m maka na ihe anyị na-eme bụ ihe igbo ihe igbo ka anyị na-eme so wee bụrụ ya ụmụ ibe amaracha eme ọ ya bụ njọ ka njọ ụmụ igbo ka anyị ji nwayọọ chụma ego ka anyị jini nwayọọ chụma ego maka na ama m ebe bụ anyị eje si iji nwayọọ maka na ego a na-achụ achụ ego bụ mbịara mbịara ọ ji alakpa ala anyị bịara n'elu ụwa anyị ji alakpa ala osimiri bụ na ị mara egwu ị pụta ọ bụrụkwa na ị maghị egwu ọ ga-eri gị ụhọ ka o siri were dị ọ wee bụrụ ya eji m okwu igbo wee bịa okwu igbo ka m jiri wee guzoro ọ wee bụrụ ya udo dịrị ụnụ ma ndị ka nọsị anụ olu m ekele m ụnụ mc